sɛnɛfɛnw lakanani ka bagaji dilan ni layikɛnɛ sinen ye sɛnɛfɛnw lakanani bagaji sorolen sunkunma sɛnɛ fangama dugukolo ɲuman na ale bɛ fanga di an ka sɛnɛfɛnw ma ani an ka dugukolo walasa k'ale sabati fo an ka banaw kunbɛn walima k'u furakɛ ka an ka sɛnɛfɛnw lakana An bɛ bagaji minnu kofɔ yan nɔ olu bɛ fanga don an ka sɛnɛfɛnw na walasa u ka se ka u yɛrɛ bɔ bana bolo an'u tiɲɛnifɛnw minnu ka teli ka kɛ fɛn ɲɛnɛmaniw ye a kɛfɛnw filɛ layi kɛnɛ kuru duuru walima wɔɔrɔ ji sanuma litiri kelen ale ni maliyirinin bulu kilo kelen n'i b'a fɛ ka dɔ fara a fanga kan nka maliyirinin tɛ jagoya ye nin dilanni na i bɛ se ka nin kɛfɛn ninnu tilan sigiyɔrɔma caman ye ka bɛn i ka baara fanga ma barisa ni nin dilanna a tɛ se ka sigi ka mɛn hakilinajigin na layi y'an ka dunfɛn ye ale dɔnnen don ni a kasa gɛlɛn ye min b'a to a bɛ fɛn ɲɛnɛmaniw caman gɛn ale dɔn man go a fara ye jɛman ye walima bilenman layi fitinin caman o de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ layikuru kelen ye An ka bagaji dilancogo filɛ a fɔlɔ i b'i ka layikuru duuru walima wɔɔrɔ ta k'a susu walima k'a sin fo k'a nuguya a filanan i bɛ minɛn fɛrɛlen dɔ ta k'i ka ji sanuma litiri kelen kɛ a kɔnɔ i bɛna i ka nin layi sinen fara a kan k'a cɔngɔ kosɛbɛ f'a ka ɲɔgɔn minɛ n'i b'a fɛ ka maliyirinin kilo kelen fara nin kan i b'o fana susu fo k'o nuguya ka fara nin ji in kan k'a cɔngɔ f'a ka ɲɔgɔn minɛ a sabanan i bɛna ka na nin ji in sɛnsɛn ka ɲaga bɔ a la k'a k'i ka fiyɛlikɛlan kɔnɔ walima i bɛ se k'a bila ka tile kelen kɛ ka sɔrɔ ka n'a sɛnsɛn k'a k'i ka fiyɛlikɛlan kɔnɔ an ka nin bagaji ale bɛ se ka kɛ ka an ka tugunw fiyɛ an'an ka pepiniyɛriw fana An da bɛna se a nafaw ma. Ale dilanni ka nɔgɔn. An ka wolondɔn don, o kɔrɔ a kɛfɛn bɛɛ dɔnnen bɛ an yɛrɛ fɛ wa a sɔrɔ ka di an caman bolo. A b'an ka sɛnɛfɛnw dɛmɛ ka wuli ka ɲa ka sɔrɔ an bolo ma se wolondɔn jugu ninnu ma n'an b'a f'ulu ma ko produits chimiques ma. An ka nin bagaji in ka baara kɛrɛnkɛrɛnnenw filɛ a fɔlɔ insectifuge a bɛ fɛn ɲɛnamaniw gɛn ka bɔ an ka sɛnɛfɛnw na misaliya la limɔgɔ jɛman ani tumu a filanan antifongique a bɛ banaw kɛlɛ n'an bɛ minnu dɔn finakala la dɔw b'a fɔ ko nkurumakuruma dɔw yɛrɛ b'a wele ko kaba an ka nin baara in hukumu kɔnɔ an bɛn'a fɔ ko finakala nin finakala ye ale tamasiyɛn ye tomi fiman jɛman walima bugurijɛlama an ka sɛnɛfɛnw bulu kan a b'u minɛ k'u ja k'u kuru kuma dɔ yɛrɛ a bɛ kɛ i bɛn'a fɔ a b'u ɲimi a sabanan stimulant ale bɛ an ka sɛnɛfɛnw fari foni a bɛ fanga d'u ma walasa u ka se ka u yɛrɛ tanga fɛn ɲɛnamaw ma